Igbo bụ Igbo anyị abịa ọzọ anyị wetara ndị new latest updates ebe anyị nọ ugbu a wụ na nteje kedu onye anyị na-ekwu maka ya anyị na-ekwu maka obele nwa a na-akpọ the seven demons nwa ihe ma na nwa na-agwọ ọya dị iche iche ị na-ada ada na biznes kpọtụrụ ya ị na-eme ka ihe wute ndị ọcha kpọtụrụ ya ndị mmadụ a na-achụ ga na ana na ana eji gị ụgwọ kpọtụrụ ya kedu onye a na-ekwu maka ya the seven demon n'obele nwa na-emesi ihe ike ọ mara na nwatakịrị onye a na-agwa unu ọ barọ uru ije kwuwe much okwu na watch nụ video jiri nụ aka unu kirie ka unu fụ onye a na-agwa maka ya ị kpọtụrụ ya i nwe nsogbu spiritual or whatever kpọtụkarịrị ya ka i were anya gị nene ihe m na-akọwalụ ugbu a ọ bụrụ onye ka anyị na-ekwu the seven demon from nteje watch nụ the video ọ barọ uru ikwu okwu okwu watch the video and see what I'm talking about eze omemma agụleri nnemenyi nwa ife egwu ka a na-eme a sị nọ iwe ọma anyị abatagobe ọzọ igbo ndụ onye anyị na-anụ maka ya since wee ji maka ya bata n'ụbọchị tata ka o nyelụ appointment a wee bata odogwu the seven demons na nteje ka i were anya gị ọ na-ekwu n'elu immediately nke a abụrọ ka e chebe ọgwụ ka o ruo seven days o wee lee na ana agwa onye na-apụ na i were anya gị na-afụ ya ibu na o nwe ndị chukwu ndị chukwu kelere ha wụrụ mmụọ nọrọ n'ụwa ị ma na ha bụrụ mmadụ na be ya ka anyị nọ n'ụbọchị tata anyị anụkọtago mkpakpa niile ọ na-akpa wee ji maka wee bịa na be ya n'ụbọchị taa ị kpọtụrụ ya n'akara igwe just kọwalụ ya mkpa gị ị na-eme ka ihe wute ndị ọcha ị na-ebu ngwongwo just whatever ọ bụla ị na-eme ndị aka obodo ejiri ụmụnne ejiri gbara bịara i were anya gị na-afụ na be ya ka anyị nọkwu na na afịa a na-abụ n'ele efere ya the seven demons nwere otu ebe ọ bụ eze omemma agụleri nnemenyi
anyị abịa mma mma ka anyị gwa arọchukwu ọ bụ onye nwe ana nwe enu ka anyị kwuo maka okuku anyị ekwu maka okuku ya na obe nwanne ya na ọba nwanne ya na asakpa nwanne ya agụleri ajụrụ m agụleri na abebe asụwa oyibo nwere nne na anyị na-emere obodo mmanwụ asụwa oyibo nwere nne ka anyị si na omenala wee gazia ntụ na-agbalụ oyibo siele mmụ igbo ma agụ na-agbalụ igbo chiele mmụ obodo ọ bụ agụleri bụ okuku agụleri bụ obe mmamma agụleri bụ ọba mmamma ndị agụleri bụ asakpa na bebe obodo mara ife ọ bụ eze omemma anyị esi n'ugo naabọ gaa n'ugo na asaa eze omemma na anyị na-emere obodo mmanwụ ugo na-abọ dịka ọbawa ụba n'obodo chukwu aguleri ma ụfọdụ amara ive olulu i gedo ntị nụ maka ugo na-abọ mma mma omelebele ugo na-abọ agụ na-abọ eze omemma na ọyịwa ọwụ onye kwu ka a na-eme ha ka ọchị igbo amaka mma akwa ndị na-ebunye mmadụ ike ka anyị nọ na bie obele nwa na-ewu ewu onye a mụrụ onye bụ mmụọ a mụọ ya dịka mmadụ ive ọbụla o kwu o bido mgbe ọ dị arọ na ịnọ ive ọbụla o kwu ọsọ ya pụkwara ịpụ kacha mpụ tụọ inwe accident ọ gwa gị na ive ga-eme buba amụma o mechara kpuo isi n'ụdị pụrụ iche onye anyị nọ na bie n'ụbọchị tata nwa n'uto na ọ sọ nara eme dibịa nwa ifu na o nwe ndị a na-amụ lapụ mmụọ amakata amụpụtaba otu ndị a nụ maka jizọs a sị na mara m na etinyela afọ otu agụ onye a si wee bịa ụwa o bido n'obele wee mewe ive ọ sị na ọ agba n'iru akwụkwọ anyị wee yọgide ya n'ụbọchị tata ka o kwee cheke mgbe o bido mebe ọ sọ chọrọ iru akwụkwọ na onye ọrụ ọrụ ọrụ ọgwụ ọ dutere ndị ọzọ mana o ji maka ayịyọ niile anyị na-ayọgide ndị otu ya na ndị otu wee kweta wee sị okay ka ọ banye ọ na-abịa ka anyị nọ n'ụbọchị tata ee nna m ike na-eri nne n'ụdị pụrụ iche odogwu nwoke onwe ya na-asụ na bịa okpoloko na-eju ọnụ mmụọ mmiri na onwe ya nna m ọra na eze ndị na-awa chukwu bụ azụ nke kọtara afa gị na nke a na-etu gị eji ya mara gị na be gị anyị nọ n'ụbọchị tata

ma ndị na-achọ nwa enwetara nwa na be gị ndị chọgo many places testimony karịa na be gị a bịa emeluchi ọrụ ịlụ gọvanọ kwa n'aka jiwe ihe bụ n'ime na-emere ngwa karịrị na enwere ndị aka na-ejide ka a ghara ịmụta nwa anyị nụrụ akụkọ gị. wee nụ maka ndị nwere ọkpa ule ndị mmadụ mere eme na ị na-atụchabịa ka mbụ ọ na under two weeks ndị lego bụ bụ nọmụ nke anyị na ụdị ụtọ ndị anyị mere interview kọwata ive ike ị na-akpa ee wee na ihe dị iche iche ma ndị ekechichelu n'obodo ndị aka ji erisi wee tọghị ebe wee nwere onwe me nwatakịrị a sị na ọ dị na Lagos nwere ọkpa tara n'ịtọghị na enyi ya under four days ive niile ji egwu ọkwụrụ ya agwọ anyị nụkwu ka i si agba ụgwọ na ụdị pụrụ iche maka ndị ekwere akwụ ụgwọ mmadụ onye nke igwe na ya ọma kwụọ ụgwọ testimony karịa anyị wee ji maka ya wee bịa na be gị n'ụbọchị tata wee sị a mara onye bụ mana before a bịa na be gị anyị agagharịgo wee jụọ ese ihe gbasara ya because anyị anaghị ebu fake news anyị ajụgo ese for three days na be unu wee jụọ ive gbasara gị akụkọ anyị na-anụ ebe niile wee na-enye testimony n'eziokwu na o bidoro n'ụmụazị wee bido mebe ive nna m ike na-eri nne ee wee na sịgodo okwu ị na-atọrapụ n'ụbọchị tata na-enweghị na-agwa ọra na eze n'ụbọchị tata e mere ya laụ ịkọwa

because na ụdị anyị bụ nnọọ ive m na-alụ bụ ọ bụ that na mmadụ chi megide gị kwue na na o nwere ive ihe eme and na anọghị eme mmine gị ive anyị pụta ịzụ ọgọ ọya anyị yọọ ya awụsị ya biko ya na nwatakịrị enwe aka ọ bụla na onye enwe aka ka ọ mee owu ya ọ jụ anyị mee ya n'ike nọ n'ive anyị mere anyị egbula nwoke na anyị egbula mmadụ na nkịtị

ọ bụ na e ji gị eji ndị ụmụnna ndị n'obodo oyibo anyị rụalụ gị ọrụ seven days ka anyị enye gị a- alapụ gị ozugbo Mm, ị dịrị free. ọ bụrụ that na na na- na- iru akwụkwọ gị ọrụ ị na-arụ iru akwụkwọ gị abụ na ọ na- na ndị na-eme ka iwe wuchi ndị ọcha ndị ọcha na ọ na-agara aga Mm, anyị rụsịalụ gị ọrụ ọrụ a kwụrụ ụgwọ n'oge osu anyị ji ibe abụ ọrụ anyị na-arụ erike ife anyị na-eme erike
nna m ekene rinne n'ụdị pụrụ iche ịkọwago like o nwere nke anyị nụ em onye si na ọ na-ada akwụkwụ for some days na ọ gụ nwa gwọrọ ya anyị sị ka makwa na nke a bụ eziokwu a sị na o mego ya for years na mgbe e butere na be gị ka ihe niile dị de place kwụsị and o mechara nụọ di na ọnwa ya bụ ya

na nọ- na mmadụ nọ ilo ilo obere na-achụ ha na-achụ ya Eh? so anyị pụta anyị anyị agbalụ gị afa because o nwere ntụla isi na o nwere ị je-agwọ ọgwụ ma nke setụsịrị ebe dị na ebe na-eso gị wee ya ka ọgwụ abaghị agara aga na ya e bu ụzọ setụsị ihe ndị afụ na-eso gị abụ gị agọzialụ gị ọgwụ ọgwụ elebe ee kpọkue mmụọ gị na fa so kpọkuzie ife gị na fa so ọ bụ na ị nwerọ chi a dọbalụ gị chi gị

like ndị na-apụta ya jee bute ebute na-ezi ụmụazị sọ ụmụazị si betala nwaanyị si bete nke si mee nke nwa kedu okwu ị na-atara ọfụma n'ụbọchị taa taa because a sị na dibịa na anyị ma na mgbe gboo na ọ na-ama ama otu o si wee mee ụnụ na ọ na-aba na-arụ na ụmụazị kedu okwu ị na-atọrọpụrụ ndị dibịa nwa na-echu unu afa n'ụdị pụrụ iche ndị a bụ na- ndị a bụ ndị a bụ ndị na-awakarị na-awakarị a na-asị na mmadụ awakarị ọbịa gana ọba bụ ndị ndị a bụ nị. na dibịa mara ife a na-eme

Ee, nkịta ndị na-asị na na ọ bụ na iyi zuo nkịta wee gbuo nwa gị ụdị afụ adịrọ Mm, na ọ ebe i jedebe ka ị madebe ma na-efe ọgwụ n'oge osu anyị dị ebe ahụ efe ọgwụ ee nna m anyị na-ekene rinne n'ụdị pụrụ iche anyị atụburu ebe a na ọ maka akụkọ anyị nụrụ ebe ị nọ ka anyị ji nye maka wee gbalị bịa bụ ndị journalist wee sị mba ka anyị kọọrọ ụwa na o nwekwere ndị a mụ otu e si mụkwa ndị jizọs a mụrụ na mmụọ Eziokwu. mana a mụrụ adụrụ n'ụdị mmadụ na-eme ihe ịrịba ama nna m anyị kenee rinne

onye ndị gboo ji wee zụcha onwe ndụ nọ ka nka abịazịa ụka wee bịa mebiri anyị ife n'ụdị pụrụ iche nna m anyị na-ekene rinne wee na-asị jide ka i ji onye bụ ọnwụ ndị igbo bụ igbo gbalị bịaba ịnụgo nsogbu niile ọkụwa gbalị bịaba akara ekwentị ya ga-adị na screen ị kpọọ ya immediately WhatsApp number ya i deere ya immediately anyị kenee rinne odogwu oke mmọnwụ ihe panaka onele mmụọ mmiri na onwe enye nna m anyị kenere oke dibịa ọ bụrụ ọnụ anyị kenee rinne ọ mara unu na nwa anyị nụrụ akụkọ gụ nna m anyị kenee rinne sị jide ka i ji n'oburu bụ ọnọja nwa oboli ya bụ ogbu igala ọ bụ na ọnịcha bịa na agụleri mma mma nzukọ ọnịcha ibesibe wee nyiri ihe mmụọ ọnịcha ana agụleri ana ọnịcha mụ na-emela obodo mmanwụ dike asaba bịa be anyị ngosi bụ obuwe na agụleri na abebe ọ bụ na igbo na-esi